ịgbachala isi igbo ekene m unu ndị be anyị eji m n'aka n'unu nọsị mma ana m anabata unu tata na agba nke iri na anọ in our series of learning ndị ọ bụ ha tata bụ izizi isonye anyị daalụ nụ unu mere nke ọma unu bụkwanụ ndị na-esonye anyị eri oge ihe dịka unu nya akọkwana m afa m bụ ngozi mmadụ onye nkụzi igbo gị na igbo amaka tv igbo niile asị m udo dịlị anyị n'izu gara aga anyị gaa n'iru ịkpọkwa nri dị iche iche ndị anyị nwere n'ala igbo ya n'ụzọ dị iche iche anyị si ahazi ha anyị kpọrọ agwa anyị kpọrọ akpụ anyị kpọrọ ọkpa ya na ife ndị ọzọ ya na ụzọ dị iche iche esi esi nri ndị a tata anyị chọrọ anyị abịago na isi njedebe ihe gbasara nri n'ala Igbo ya bụ tata ihe anyị chọrọ ime bụ ibido na ozi anyị zitere na agba nke itoolu bụ oge anyị bidoro kpọba mkpụrụ osisi anyị nwere n'ala igbo kpọrọ ya wee kpọfete na mkpa akwụkwọ si na mkpa akwụkwọ wee fete na nri ozi ndị a ka anyị chọrọ ka anyị chịkọta ya ọnụ hmm? ọ nya ka anyị chọrọ ime tata nya bụ anyị ga-akpọ ihe niile a na-eli eli ndị anyị nwere n'ala igbo ọ bụrụ chetakwa na igbo nwekwara nri dị iche iche o nwelụ nke ndị obodo a na-eli nke ndị obodo a anarọ eli nya bụ ọ bụkwa na m akpọrọ ife ndị be unu na-eli special mee ka anyị malụ na the comment section ee eh? mana ozi nke tata anyị agaghịzi bịa kọwaba ụzọ dị iche iche esi ahazi ha maka na dịka nri igbo si wee dị otu nri i nwee ike iji ya site ụzọ ihe ịtọ maọbụ ịnọ dị iche iche ọbụla otu a ka o si wee dị nya bụ tata anyị ga-ebido na mkpụrụ osisi dị iche iche kpọọ mkpa akwụkwọ dị iche iche bata na nri ọ bụrụ na o nwere nke anyị na-akpọrọ biko mee ka anyị malụ na the comment section na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime ozi anyị mana tupu anyị eme nke a ọ bụrụ na i binyebelu anyị aka biko jisi ike kụba aka ebe ndị oyibo delụ subscribe ma metụkwa nke mgbịrịmgba aka ọ ya bụ mgbe ọbụla anyị zitere ozi ka ị nwee ike wee nata ozi anyị ngwa kwanụ igbo bụ igbo mkpụrụ osisi dị n'ala Igbo bara ụba abịa na mkpụrụ osisi o nwere nke ndị mmadụ ji aka fa akọ akọrọ onwe fa ịbata na ngwuru ha ịfụsịa ka esi wee kọọ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi nwekwara ndị nke na-epu n'ime ọhịa ọ bụrụ ndị na-echu iyi maọbụ ndị na-eje nkụ ọhịa ebe a ka ị ga na-afụ ya abịa na mkpụrụ osisi n'anị Igbo anyị nwere ube ube bụ pear anyị nwere ube mgba ube mgba Ube oyibo maọbụ ube bekee. Anyị nwere ubune, o nwekwe ndị na-akpọ ya eh, ube na ube na-ada acha ọcha maọbụ ọ na-acha mmee mmee. Icheku, o nwee ndị na-akpọ ya mbacheleku, nwee ndị na-akpọ ya nkwa, malụkwa na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Ụtụ, ụtụ. Nke a bụ ugiri bekee nya bụ mango. A bịa na mango, mango dị n'ụdị dị iche iche n'anị Igbo. Nke a unu na-afụ kịta bụ nya ka a na-akpọ ọpịọrọ, ọpịọrọ ugiri bekee. Nke a bụ isi mkpi ugiri bekee. Nke a. Mbukpa, nya bụ pọpọọ, anyị nwe kashuu, amaghọ m afa Igbo ya mana ọ kashuu ka anyị na-akpọ ya. Nke a bụ achịcha, ọ nọ ọnọdụ dịka apụl. N'anị Igbo, anyị nwere akụ oyibo, nya bụ kokonọt. Anyị nwe shọmanshọp, shọwashọp.

mmịmị nya bụ pepe frut akụ ilu otu a ka akụ ilu si adị nya bụ bita kola bita kola akụ ilu ose ọjị ose ọjị nya bụ aligeto pepe N'anị Igbo, anyị nwekwara ọjị, ọjị, ị na-anụ maka ọjị, nya bụ kola nut. N'anị Igbo, anyị nwere anyala, o nwere ndị na-akpọ ya afụfa anyara. Oloma, oloma, nya bụ orange.

Koko, amahọ m ihe anyị na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Fruit a dị n'anị Igbo, ihe anyị na-akpọkwa ya bụ fruit. Ọ ga-abụ ihe bịara abịa ka ọ bụ. Ị bịakwa n'anị Igbo, anyị nwere zikamo fruit, nya bụ jackfruit. Anyị nwekwelu pineapple. Afa dị iche iche ka a na-akpọ pineapple n'anị Igbo. O nwere ndị na-akpọ ya akwụ olu, nwee ndị na-akpọ akwụ ọcha maọbụ nkwụ aba. Fruit a dịkwa n'anị Igbo, ife a na-akpọ ya bụ mbembe mbembe nke a nụnwa ọ bụrụ na ị ma ife ọzọ a na-akpọ ya n'anị Igbo i kwuo mana ife anyị ji wee mali oge anyị na-eto bụ utu nkịta nke a bụkwa amụ ebule ihe a abụhọ fruit ndị ị ga na-afụ n'ụnọ ihe a bụ fruit ndị na-epugasịla onwe fa n'ime ọhịa ọ bụrụ na ị ma afa ọzọ a na-akpọ ya n'anị Igbo i mee ka ị malụ mana ihe anyị ji wee mali ya bụ Amụ ebule, amụ ebule. Nk. N'anị Igbo, anyị nwekwara anyụ mmiri, anyụ mmiri, nya bụ watermelon. Anyị nwere otuboala, nya bụ tomato. Nke a, unu manụ ife ọ bụ, ose. Ose dị n'ụdị n'ụdị. Nke a bụ. Ọpapa, ọpapa ka ndị be anyị na-akpọ ya, nya bụ groundnut. O nwee ndị na-akpọ ya ọhaekere, amakwa m ma m sụtara ya ọfụma. Ndị eh, Abia steeti bụ ọhaekere ka ha na-akpọ ya. Fruit a dị n'anị Igbo ọ bụrụ na ị na-echu mmili maọbụ ị na-eje nkụ ị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na o nwere onye ma afa fruit a nụnwa i mepe ime ya ọ na-acha white, i mee ka anyị malụ na the comment section.

nchụanwụ nchụanwụ ụgbọgụrụ ụgbọgụrụ ọkwụrụ ọkwụrụ akwụkwọ anyara akwụkwọ anyara ọha ọha achara achara ntụrụkpa ntụrụkpa

Nni ndị anyị na-afụ ụzọ dị iche iche ka e si esi ya. Mana tupu anyị agaa na nke a, o nwere otu mkpụrụ osisi m chefuru ịkpọ oge anyị kpọrọ mkpụrụ osisi. Ihe dị ka ụkpa. Ọkwa unu ma ụkpa? Ụkpa so na mkpụrụ osisi ndị anyị nwere n'anị Igbo. Ihe ụkpa na-enye n'arụ erike. N'ịga n'iru, Igbo anyị nwerenụ ji, nni ka nni, nya bụ yam. Anyị nwere ede, cocoyam, anyị nwere akpụ, cassava, anyị nwere nduku, nya bụ potato, amarọ m ma o nwere ife ọzọ ndị Igbo ndị ọzọ na-akpọ ya, anyị nwere ogede, nya bụ plantain, e nwere ndị na-akpọ ya abrịka, o nwekwa ife ndị ọzọ unu na-akpọ unu eme ka anyị malụ. N'anị Igbo anyị nwere ụkwa, nya bụ breadfruit, anyị nwelie anyị Akịdị, anyị nwere akịdị. Ọka, nya bụ maize, ọka dị n'anị Igbo ọfụma ọfụma. Nke a bụ akpụ mmili, nke a bụ abacha, ọkwa n'akpụ ka o si apụta. Nke a bụ ọkpa, nke a bụ fịọ fịọ. nni ọzọ a na-afụkwa n'anị Igbo anyị bụ agwa nya bụ beans agwa otu a ka o si adị amarọ m ma o nwe ihe ọzọ ndị Igbo ọzọ na-akpọ ya nke a bụ ọna ọ na-adịkwa ka jikwa ọna n'ịbịa n'isi njedebe o nwere otu nni anyị na-akpọbere kemgbe nya bụ adụ Ọ dị ka ọtụtụ ndị Igbo anyị amarọ maka adụ. Oge anyị na-eto anyị pelu mpe, ihe anyị na-akpọ adụ anụnwa bụ ji ndị mmụọ. Adụ a na-epulu onwe ya mana emecha m bịa chọpụta na a na-eli ya eli maka afụgo m ndị Enugwu steeti na-eli ya. Nya bụ anyị sị ka anyị jụọ o nwelu ihe ị ma special maka adụ? Ọ bụ ji ndị mmụọ n'eziokwu ka ọ bụ gịnị maka na ọtụtụ ndị mmadụ amarọ maka ya. Adụ ọ na-epukalịlị onwe ya n'ebe a na-ekpofu ntụ? O nwee ihe ị ma special maka adụ mee ka anyị malụ na the comment section daalụkwa. Ngwakwanụ Igbo nwe m ebe a ka nkụzi anyị nke taata ga-abịa n'isi njedebe ọ ya-adịkwa oge ọzọ a ga-ewepụtara unu series of learning dịka m si wee kwuo na mbụ o nwee ihe anyị chefulu anyị na-akpọrọ biko mee ka anyị malụ na the comment section ee eh? okay n'izu ọzọ anyị ga-amalitekwe n'ihe ọmụmụ anyị ngwakwanụ hmm? igbo bụ igbo ka emesịanụ